Ife a Lahiri KTV timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana zochitika zosiyanasiyana za dziko lino la Malawi. Ifetu ndi kuchimake kwa nkhani zoonadi zenizeni. Nkhaniyo imvere ndi pano pa Lahiri KTV komanso osayiwala kupanga subscribe komanso share. kwa Anabel John Tembo Mtalimanja kuti Amalawi ife sife opusa. 1 ma plan amene akupanga ndi mkulu wa, wa army ndi a police i want to tell you i'm sure we are not stupid we malawians are- we are not stupid wandimva iti tinali maiko ena tili maiko osiyanasiyana anthu ena akumva kupweteka m'maiko mmene aliko nde akufuna kusintha boma boma ilili tilifuna kulichotsa Ndiye mukayesetsa zimene tikumva ndi Bakili Muluzi izizi izi tifuna tikuwuzeni kuti this, this country uh, Dr. Lazarus Chakwera is not going to ruling in this country again. This is just warning. Achakwera salamulanso dziko linoli. Ifeyo ngati mufuna kuti mudziwe kuti kodi ife Amalawi ndi ndani. We are not afraid because uh, you just send a, a, a Ma- Malawi army and what what what what. Dzikoli kesi ya army azali nake ndi ifeyo. A- Army akanakhala dzikoli ndi lawo. Chilima sakanagwa mmene kuja for 11 uh, 11 hours. Mwamvete. Apolisi akanakhala dzikoli ndi lawo. sakanalola kusapereka chitetezo anthu kumakhapidwa anthu kumaphedwa pamaso pawo ku parliament ukalowa chitetezo kulibe they don't tell us a nonsense we don't, eh, we don't want any nonsense from you nde ngati simunaonepo kuti anthu akumenyana ndi apolisi apolisi akuphedwa this is the first time we will see ndipo sipavuta muona kuti anthu kodi anthu ndi otani munthutu amakwiya ndiye tiona kuti ma tally centre anu akagwira ntchito kuti komanso m'madera mwathumu tifuna tione mphunzitsi amene ali wachilendo mulembe ntchito maphunzitsi ifuna ndikuwuzeni amene akugwira ntchito pa sukulu pomwepo ife amene tikuwadziwa if you are not going to do that maphunzitsi mu aluza moyo apolisi amene mungayikenso mmenemo aluza moyo chifukwa tikudziwa kuti apolisi amene mungayikawo they are not originally police tikukuwuzani ineyo comrade manda ndikuwuzani zimenezo kuti we knew it those are police they are not originally police and zakhala zikuchitika zimenezo te be ready I will show you. We will show you. Mwaziwa kuti anthu ndi ndani?
tayimisa kaye zonse kuti tikupatsireni breaking news imene ikuchitika kuja ku malawi sun hotel kumene a mec anayitana ma constituency returning officers komanso ma returning officers ku training ya results management. Tikamanena kuti results management kucho- ma results kuchokera pa constituency kukafika pa district komanso kukafika ku main tally center ku Lilongwe. Ndi zoopsa Malawi zimene zachitika kuchokera dzulo kudzafika mamawa uno kunena kuti anthu onse amene anayitanidwa ku uh, workshop imeneyi uh, kapena ku meeting imeneyi ya Results Management ku Malawi Sun Hotel amagona anthu 5 5 mu room, ena kugona pa floor, ena kugona pa bedi and chodabwitsa nchonena kuti enawo ndi anthu a zaka 60, ena 75, ena 50 kumagona ndi ana amene ndi machine operators. Tikamakuuzani kunena kuti zisankho izi sizikhala zabwino Zotsatira zake ndi zimenezi, zitsanzo zabwino kunena kuti a mec kuyitana anthu ochuluka kwambiri kubwera ku Malawi Sun Hotel kuti azakhale ndi workshop yokhuzana ndi results management koma ndikumagonetsa anthu mu room anthu 6 6 folo folo azimayi kusakanizana ndi anyamata sizinayambe zachitikapo mu history ya zisankho muno Malawi. Komanso chodabwisa china kapena chopwetekeka, chopwetekesa kapena chokhumudwisa anthu amenewa afika iwo zulo ambiriwo sanadye agona ndi njala ngati angadye ndi mamawa uno popeza workshop ikuyamba cha kumamawa kuno uh, ku Malawi Sun hotels. Zimene ndi zodabwisa chifukwa tikapita ku mahotelo kwina ngati anthu azaza amatumizidwa mmahotelo mwina sister hotels kapena mahotelo a azinzawo amakhala pa ubale koma chodabwisa nchonena kuti ku Malawi Sun Hotels kwapezeka kuti anthu onse amene ayitanidwa ndi mec agona ena pa floor kuwachita kuwapasa matilesi, matilesinso othimbilira, zosakhala bwino mungoziwa kuti corruption ndi kachilombo kovuta kwambiri, ziphuphu. Kuteroko ndiye kuti winawake wa ku mec amanga pamenepopo nyumba za chefolo, agula magalimoto ake ndi ndalama zokuba. So tinangofuna kuti tikupasireni the DC breaking news mamawa uno wa pa 7, 7 September 2025. pamene akuti akutitu ku dziko la Malawi kuli zisankho pa 16 pano ndiye pamene anthu akukonzekera ma returning officers uh, ma presiding officers komanso machine operators atengedwa ndikukaunjikidwa m'marumu rumu imodzi kumagona anthu 8 rumu imodzi anthu 7 ku Malawi tiona ndithu zinthu ndi Annabel Mtalimanja komanso ndi Chakwera ndili nkumeneko ankolo anga ndi amenewa ndithu ine ndi Rex Kalolo sekondari ndaphunzira pa Chileka pomwepa mwana wa alamu awo awo tamvana eti Ah, ndine amene ndikuyimirira limodzi ndi Atupele Muluzi kapena kuti vice president wa chipani cha UDF mawu anga ndi achangu kwambiri abale anga tisapange mistake yochotsa voti ku MCP ndikukapereka ku DPP apopo ndeuti inuyo simmadzikonda ndibwerezenso pa malo amenewa moyo wavuta tikudziwa zinthu zikupweteka eya koma makonzedwe ake asakhale kuchotsa voti kwa a Chakwera nkukapereka kwa ndani kwa Mutharika ndili ndi chifukwa a DPP sadakambepo mfundo iliyonse ya nzeru akuti akangolowa mboma athana ndi a Chakwera athana ndi Achewa ndiye ife tikuti ife tidzateteza chifukwa Chakwera ndi amalume athu tikumvana musayiwale kuti timachoka kuno kukwera malole nkutiveka dzina la Msundwe Msundwetu ndi wathu anyamata ake ndifeyo amene tidasintha